Sonny O Igbo Academy. ọ dị mma na nkụzi nke ụbọchị taa anyị ga-ele anya na mkpụrụ edemede Igbo mkpụrụ edemede Igbo mkpụrụedemede Igbo n'asụsụ Igbo e nwere ụzọ dị iche iche ndị Igbo si edepụta mkpụrụ edemede Igbo ọ bụ ezie na enwela ụzọ dị iche iche ndị Igbo si edepụta ebumnobi ha ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na asụsụ ọbụla nwere ụzọ dị iche iche ha si ezipụta ebumnobi ha otu aka ahụ a bịakwa n'asụsụ Igbo n'oge gboo enweela ụzọ dị iche iche ndị Igbo si ezipụta ebumnobi ha enweela nke a kpọrọ wakanda nwee nsibidi nwee abịgbị nwee abịdị nwekwazie abịchị nke sitere n'aka Doctor S E Ọnwụ na 1961 ka nke a pụtara ọ bụ Ọnwụ na ndị kọmitii ya wepụtara ya ndị ahụ ka a na-akpọkwa Ọnwụ orthography nke a pụtara n'afọ 1961 anyị ga-enye nkụzi banyere mkpụrụ abịdị Igbo ugbu a maka na onye ọbụla chọrọ ịmụta asụsụ ọbụla ihe mbụ onye ahụ aghaghị ịmụta bụ mkpụrụ edemede dị na asụsụ ahụ

nke a bụ mkpụrụ edemede igbo nke a kpọrọ abịchị igbo

pị rị sị shị tị u ụ vị wị yị zị ọ bụrụ na ile anya ị ga-achọpụta na mkpụrụ edemede Igbo dị iri atọ na isii mkpụrụ edemede Igbo dị iri atọ na isii ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwupụta na ịmụta mkpụrụ abịdị Igbo na o siri ike ma bụrụkwa nke tara akpụ mana eziokwu achọrọ m ka m mee ka ha mara na mkpụrụ edemede Igbo esighị ike ma ọlị ee ịmụta mkpụrụ edemede Igbo o sighị ike ma ọlị

o ọ pị rị si shi ti u ụ vi we ye ze anyị mekwara chọpụta na e nwere ụzọ egwu dị iche iche ọtụtụ ụmụaka si amụta ya bụ abịịchịị igbo nke ahụ abụghị nsogbu ihe dị mkpa bụ na onye ọbụla mụtara etu esi agụ mkpụrụ edemede Igbo ee ma iji ụkwụ ma iji ọgba tum tum ma iji ụgbọala ma iji ụgbọelu ihe dị mkpa bụ na gị ruo ebe ị na-eje ọ dị mma mkpụrụ edemede Igbo bụ nke ekere ụzọ abụọ enwere ndị akpọrọ mgbochi ume nwee ndị akpọrọ ụda ume ma site na nkụzi a anyị ga-elebanye anya na ihe banyere ụda ume Igbo ụda ume Igbo gịnị bụ ụda ume Igbo ụda ume Igbo so n'otu nkewapụta enwere na mkpụrụ edemede Igbo nke nwere ọrụ pụrụ iche ọ na-arụ ụda umekwa bụ nke anaghị enwe mgbochi ikuku ma ọ bụ mgbochi na okuku ume mgbe ọbụla a na-akpọpụta ya ọzọ dịka ibe ya bụ na ụda ume bụ ụda ndị ahụ na-enwe ụda aka ha anyị ga-enye ọmụmaatụ ma mekwa nkọwa banyere ụda ume Igbo ka onye ọbụla nwee ike wee ghọta ya nke ọma ụda ume nke bekee kpọrọ vowel dịka anyị si wee kọwa na ụda ume Igbo na-enwe ụda aka ya ma bụrụkwa ụda ndị a na-akpọpụta anaghị enwe mgbochi na okuku ume mgbe a na-akpọpụta ha ụda ume igbo dị asatọ ụda ume igbo dị asatọ asatọ ka ụda ume igbo dị n'otu aka ahụ ekere ụda ume igbo ụzọ abụọ chetakwa ụda ume igbo dị asatọ nke ahụ doro anya i lee anya otu abụọ atọ anọ ise isii asaa na asatọ ụda ume igbo dị asatọ mana ekere ụda ume igbo ụzọ abụọ ihe ndị a ka anyị chọrọ ka anyị lebanye anya ugbu a ụda ume igbo ekere ya ụzọ abụọ enwere nke a kpọrọ ụda ume mfe nke a na-akpọkwa ụda mfe nwekwazie ike kpọọ ya otu a nke abụọ enwekwara ụda ume arọ nke enwekwara ike kpọọ ụda arọ nke ahụ bụ otu e ka anyị wee nwayọọ wee kpapịa ihe ndị a ma nye ọmụmaatụ ka anyị nwee ike wee ghọta ha nke ọma ụda ume mfe ma ọ bụ nke a kpọrọ otu a nwere mkpụrụ ụda anọ nke bụ a ị ọ na ụ ha bụ mkpụrụ ụda ndị ahụ nwere ntụpọ ndị ahụ nwere ntụpọ n'okpuru ụda ume ndị ahụ nwere ntụpọ n'okpuru ndị ahụ bụ ndị a na-akpọ ụda mfe ma ọ bụ ụda ndị otu a ọzọkwa na ụda arọ enwere e i o na u i lee anya ị ga-ahụ na ndị a enweghị nke nwere ntụpọ n'okpuru na ọ bụ naanị i nwere ntụpọ n'elu a bịa n'asụsụ Igbo onye ọbụla chọrọ imebe mkpụrụ okwu mfe nke bekee kpọrọ simple word n'asụsụ Igbo mkpụrụ okwu ndị ahụ ga-agbaso ihe a na-akpọ ndakọrịta ụdaume nkụzi banyere ụdaume Igbo agaghị ezu oke ma ọ bụrụ na akọwaghị ihe banyere ndakọrịta ụdaume gịnị bụ ndakọrịta ụdaume ndakọrịta ụda ume bụ mgbe esi na otu ụda mfe wee wepụta ụda ndị eji mebe mkpụrụ okwu mfe ma ọ bụ isi n'otu e ma ọ bụ na ụda arọ wepụta mkpụrụ ụda ndị a ga-eji wee mebe mkpụrụ okwu mfe ihe ndị a ka a na-akpọ ndakọrịta ụda ume nke a na-arụtụ aka na ọ bụrụ na a bịa n'asụsụ Igbo na agaghị esi n'ụda mfe wepụta ụda sikwa na ụda arọ wepụta ụda wee gwakọọ ya ọnụ wee mepụta mkpụrụ okwu mfe nke ahụ bụ ịda iwu ndakọrịta ụda ume enwere iwu dị iche iche nke na-agbazi etu esi emepụta ma ọ bụ emebe mkpụrụ okwu Igbo nke ahụ ga-abụ ụbọchị ọzọ ka anyị kọwaa iwu dị iche iche nke na-echekwa etu esi emepụta mkpụrụ okwu mfe n'asụsụ Igbo mana n'ihi nkụzi nke ụbọchị taa na ndakọrịta ụda ume anyị ga-enye ọmụmaatụ ka anyị wee chọpụta na mgbe ọbụla a chọrọ imebe mkpụrụ okwu mfe n'asụsụ Igbo na ọ bụ site n'ụda ume dị na otu a ma ọ bụ n'otu e ka esi emebe mkpụrụ okwu mfe ndị a ọmụmaatụ ka anyị lee anya na ụda ume ndị sitere na ụda mfe ma ọ bụ otu a mkpụrụ okwu dị ka akwụkwọ akwụkwọ ọ bụ na i lee anya ị ga-ahụ a na ụ na ọ na ha atọ si na ụda ume mfe maọbụ nke a kpọrọ otu a enwere a nwee ụ nwee ọ dị n'akwụkwọ hụrụ ugbu a nke a ga-eme ka ị ghọta na enweghị etu esi tinye a sitere n'ụda mfe wee bịa na ụda arọ wee were ụda wee tinye ebe a nke a bụ ịda iwu ndakọrịta ụda ume ma ọ bụrụ na ị chọrọ imebe mkpụrụ okwu mfe n'asụsụ Igbo ka anyị nyekwa ọmụmaatụ ọzọ anyị na-enye ọmụmaatụ ndị a na ụda mfe ụda mfe bekee kpọrọ ya light vowel light vowel ụda ume mfe ma ọ bụ ụda a ndị otu a anyị nwere ọmụmaatụ dịka ọkụkọ ọkụkọ ọ bụ na i lee anya ị ga-ahụ ọ na ụ na ọ na ọ na ụ na ọ ha niile so na otu ụda mfe ma ọ bụ otu a ọmụmaatụ ọ bụrụkwa ọnịcha ọnịcha ọ bụrụ na i lee anya na ọnịcha ị ga-ahụ na ọ na ị na a ọ na ị na a na mkpụrụ ụda atọ ndị a so n'otu ụda mfe ma ọ bụ otu a ị hụrụ ugbu a nke a na-egosi anyị ụzọ dị iche iche ndị Igbo si were emebe mkpụrụ okwu ha ka anyị nye otu ọmụmaatụ ọzọ anyị nwere abalị abalị ị ga-ahụ a na a na ị a na ị na mkpụrụ ụda ndị a bụ ụda mfe ma bụrụkwa ndị so n'otu a ọ dị mma ugbu a ka anyị lee anya ọmụmaatụ ndị so n'otu n'otu ụda arọ maọbụ nke a kpọrọ otu e ọmụmaatụ anyị nwere iko anyị nwere iko i lee anya ị ga-ahụ na i na o i na o na mkpụrụ ụda ndị a so bụrụ ụda arọ ma ọ bụ n'otu e i na o i na o ha abụọ so n'otu gịnị n'otu e ma bụrụ ụda arọ nke a gosiri na mgbe ọbụla mmadụ chọrọ imebe mkpụrụ okwu mfe n'asụsụ Igbo onye ahụ ga-ajụ onwe ya ajụjụ ụda ume ndị a na-etinye na mkpụrụ okwu ndị a ha niile eso n'otu nkewa ụdaume nwere ha nọ na ụdaume mfe ka ha nọ na ụda ume arọ ma ọ bụrụ mkpụrụ okwu mfe ka onye ahụ na-achọ ka ọ mara ka ọ ga-esi wee hazie anyị nwekwara osisi osisi anyị nwekwara ite anyị nwere ite i lee anya ị ga-ahụ i na e i na e na mkpụrụ ụda ndị a na ha nọcha na ụda arọ ma ọ bụ otu e ya ka o ji bụrụ ite osisi iko enwere ọmụmaatụ ndị ọzọ enwere ewu ewu enwere e nwee u e na u mkpụrụ ụda abụọ ndị a so n'otu e ma bụrụ ụda arọ nke a na-egosipụta na ọ bụrụ na mmadụ chọọ imebe mkpụrụ okwu mfe dịka anyị si kọwa n'oge mbụ bụ simple word na asụsụ bekee na onye ahụ ga-agba mbọ idebe iwu ndakọrịta ụda ume iji wee hụ na mkpụrụ ụda dị iche iche ga-esite ọ bụrụ na o sighi na ụda mfe ma ọ bụ otu a ụda ume ndị ahụ ga-esi na ụda arọ ma ọ bụ otu e nke ahụ doro anya ụbọchị ọzọ anyị ga-elebanye anya n'ihe banyere iwu nzakọrịta ụda ume ka anyị nwee ike wee kọwaa iwu dị iche iche nke na-achịkwa ya bụ nzakọrịta ụdaume ka ọ ga-abụ onye ọbụla na-amụ asụsụ Igbo ma ọ bụ onye Igbo ọbụla nke chọrọ ka ọ gaa njem ime banyere ụda asụsụ Igbo ka onye ahụ nwee ike wee gbanye mgbọrọgwụ nke ọma ka ọ ghara ịbụ onye ikuku na-efegharị banyere asụsụ Igbo ọ dị mma ebe a ka anyị ga-agbado ya n'ụbọchị taa banyere isiokwu anyị bụ ụda ume nke a kpọrọ vowel n'asụsụ bekee ụbọchị ọzọ chebiri anyị dịka anyị na-ewetara gị nkụzi tọrọ atọ n'asụsụ Igbo cheta na aka m bụ onye nkụzi Igbo gị bụ Maazị Sọnde Okoli ọ dị mma ụbọchị nta ka anyị chụọ n'owere nchi daalụnụ ndị ọma m ji eme ọnụ